bụkwa na igbo ekunie ka anyị nọ na-eweta ihe gbasara ndị igbo maka ekike maka ihe eji wee mara ndị igbo ebe anyị nọ ugbu a anyị na nnukwu onye eze n'ime ndị igbo ga-agwa anyị onye ọ bụ na ihe ọ na-agwa ndị igbo kedu ka anyị ga na-esi gịnị na-ebi ka anyị gaa ebe ọ nọ ugbu a kedu ihe i nwere ịgwa ndị igbo otu ọnọdụ si dị ugbu a

na-akwụ aka ya ọtọ kwesị ịkwụ aka ya ọtọ ihe ọbụla ị ga-eme onye na-agaghị akọtara gị nsogbu n'obodo ya reba ya na nsogbu a tụọ gị nga maka a tụọ gị nga ka ị na-eme akwụla onye Igbo sabata onye Igbo na-aka ihe dịka ịzụ ahịa imegharị aka ọzọ ya eri uru onye Igbo bịa gbara aka bịa n'obodo gị ihe ọ na-ele anya otu ọ ga-esi bie ka gị n'obodo ebe ahụ ọ bụ aka dị ọ ga-adịla ka ịrụ ụlọ nke ka nke gị mma nwee ezigbo ụgbọala lete ezinụlọ ya anya na-eme ka nwunye ya na-adị mma onye Igbo nwere ike iyi nika gooro nwunye ya jọji ka nwunye ya na-adị mma onye Igbo nwere ike ibu ọnụ

ị gwa ya eziokwu enye ihe niile ọma ya ka ndị Igbo ji akpa agwa imela onye eze biko kọwatụkwa ọzọ maka ndị ga-asị kedu agadaga eze na-ekwu okwu a aha gị na ọkwa i ji aha m bụ eze uche ic dimgba eze ọkpọtemba ọkpọtemba na ibere eze ndị igbo na ikeja ọ mụwa bụ bot chairman ndị eze udo n'ụzọ ije Title Holders Association Abụ m onye Ibere na Abia steeti. ọ dị mma kpọmkwem ka m si agwa unu na igbo ekunie tv ka ị ga-ahụ ihe dị otu a anyị na-aga n'ihu na iwetakwara unu gịnị ọtụtụ ndị eze ọzọ na ọkwa ha ji ị bụrụ onye igbo biko kwụsie onye igbo gị ahụ ike ugbu a ebe ndị gịnị ndị igbo na-eme ihe mmemme unu ma eji mara ndị igbo bụ ka esi ekwado nkwado ka esi eme ihe dị iche iche unu ga-afụ agadaga ada mụ na ya nọ ebe a ọ bụ gịnị ada ndị Igbo na gịnị Ibeju Lekki mana achọghị m iji aka m kwuchaa ha niile ka anyị ruo n'ọdụ ya ka ọ gwa anyị ka o si gịnị bụrụ ada ndị Igbo na ihe ọ na-arụ ebe ahụ
Ee, ndewo nụ ndị be anyị afa m bụ evangelist dr jennifer Nwolu. abụ m ada igbo Ibeju Lekki. kedu i- ọrụ ndị ada Igbo Okay.
And actually, I, my aim

ọ dị mma unu anụgo ya n'ọnụ ya kpọmkwem a na-asị gịnị ọ bụrụ ebe a ka anyị ga-atọcha ha niile mgbe ọzọ anyị ga-ejekwe

kpọtụrụnụ anyị oge ọbụla ịkpọtụ anyị ị ga-esokwa n'akara eji eso ya nwa na-afụ ihe ndị a na-enweta ngwa kpọtụ Okay, go and follow there my page on TikTok, Food Addiction 2020. Ka unu wee na-amụta ife dị n'iche n'iche m na-eme ma ncha ma ude ife ọbụla Chukwu gọzie unu.

Onyinye Chukwu Okafọ nnukwu eze nwanyị Ibeju Lekki nke dị na Lagos steeti ife m ji bụrụ ife eji chi m nnukwu eze nwanyị bụ maka na eze Chukwu Okike Abịama ji m agwọ ọrịa dị iche iche and anyị sokwa na-akwalite omenala na ọdịnala Igbo omenala na ọdịnala Igbo abụrọ na mmadụ na-agwọ ọgwụ ọ bụkwa na mmadụ na-emesi mmadụ ike all the cultural aspect of anyị nwa bụ ndị Igbo nke akwụkwọ nsọ kwuru sị na right from the beginning right from the Genesis that Jesus did not abolish the law but he came to fulfill it so ife m ji wụrụ one of the things m ji wụrụ eze nwaanyị ọ gịnị anọ m ka nne ndị Igbo na-elekọta ndị Igbo niile anya na-ekpelu ha ekpele agọrụ ha ọfọ maka ọdịmma ha agwọ ọrịa dị iche iche and um, ife eze nwaanyị anụnwa amago m since m dị obere since m ji bụrụ ụmụazị ka ọ ma since m dị 3 years old amụrụ ka nne m mụpụtara m ekpuru m isi abụ m nwa bịara ụwa kpuo isi buru dada wee bịa ụwa a wee jụwa ese sị kedu ka nwa si kpu isi n'ebe a nọzi wee na-ajụ ese ka eji wee sịzie ha na na m abụrọ just ordinary person na ọrụ eze nwaanyị gbara m ọrụ mgbọrọgwụ na mkpa afịfịa gbara m ọrụ ịgba afa gbara m ọrụ ịfụ ụzọ gbara m ọkwa from there ka e si mewezi ife dị na ya wee mee gịnị wee fụwasị ụzọ so ọrụ eze nwaanyị anyị na-alụ ọ gịnị ọdịmma ndị Igbo inyelu ndị Igbo aka inyelu mmadụ niile aka ọ bụrọ sọsọ ndị ekerekwa m ụlọ akwụkwọ eluigwe ekene ego na ya na-afụ ụdị ihe anyị ya afụ daalụ